Mwakumbukila ma guys aja amene anapha anthu ku Nsanje komanso ku Chikwawa nkhani zonena kuti akuti maliseche asowa basi mpakana ndikupha anthu mwakumbukila ma guys amene aja? Eee ifotu tikukamba zoti mwakumbukila potengera kuti timatha kuwaiwala nanga si ku ndende timakwililika. Tabweransotu ndi nkhani yokhudzana ndi makosana amene ajawa paja tinati tidzikupasani zikazabwera kusogolo kuno za milandu zawo zija ndiyetu nkhani ndiyonena kuti anthuwa ajatu akuti chiwerengero chonse chinakwana 98 ndipo akusungidwabe ku Chichiri prison koma kodi chapangitsa ndi chani kuti iwowa apezeke kuti afukulidwe lero? Nkhani ndi yonena kuti bungwe lina lotchedwa Malawi Human Rights Commission lomwe limayang'ana za maufulu a anthu lapemphano a polisi kunena kutino achite machawi makamaka kuthamangitsa ma investigation, kufufuzafufuza, nkhani zokhudzana ndi anthu amene aja 98 wa. amene ali ku ndende panopa, afufuze kunena kuti kodi iwowa analakwadi kapena sanalakwe, apeze ma umboni onse, akamaliza investigation akaithamangitsa mwachangu ndekuti no akalowe anthu pa khothi mwachangu akamve mlandu wawo ngati ndiolakwa ndekuti no apite ku ndende ngati ngosalakwa amasulidwe kungopangira kuti pakhoza kukhala mwina pali gulu lina lake lomwe ndilosalakwa pamenepo lisachite kukhala ku ndende kwa nthawi yayitali. Mwayiona imeneyo? Amakambatu izi ndekuti ndi wapampando wa bungwe limeneli, chairman wake, yemwe ndi Chikondi Chijozi. Akunena kuti no apolisi akuyenera achite ndithu mofulumira kuti mwina mwake anthuwo alandire chigamulo chawo osati achedwepo kumeneko monga mmene tanenera. Ma guys amenewawaso akubungwe limenelili anapezeka zoti no atuma ndekuti maloya kuwatuma zonena kuti apite ku ndende kuja, akapeze no makamaka azimayi amene anamangidwa nawo pa nkhani zimenezi ndi ali ndi ana akaone kuti no akukhala situation yotani china chonse chili bwino bwino moti mwina mwake anawo sakuzunzika kumeneko kumaona kuti no nanga anawo ngosalakwa tikukamba za azimayi ena ndekuti anali ndi tiana ta mmanja so sangatisiye ting'ono ting'ono tija amene apite nato kumenekoko kuona kuti no akaone maufulu a ana, ana ngati amene ajawo ali bwino bwino nanga azimayiwo zikuyenda bwino bwino chifukwa akaona kuti tafulumizitsani muzapezeka kuti no mukulanga azimayi pamodzi ndi ana azimayi onena kuti mwina mwake anangolozedwa zala kuti awa anali nawo pamene iwowo sanapange nawo zimenezo akukambatu motero. chabwino akutinso akathamangisa chigamulo chija kani akathamangisa nkhani mpaka kukafika ponena kuti no yaweruzidwa yapekedwa chigamulo ndiye kuti no chilungamo chioneka tsopano justice will be served kwa anthu amene analakwiridwa aja amene anaphedwa aja mabanja awo anthu onse amene analira ndiye kuti chifukwa cha zochitika zimene zija ndiye kuti azaona zoonena kuti yayi anthu amenewawa atapha m'bale wathu at least ali ku ndende sakupezekanso kuti ali kunja kuno eeh chilungamo chiyendepo kuti mwina mwake anthu olakwiridwa aja awone kuti zayenda motani anyways nkhanitu nde ndimeneyo eti nde kuionano nkhani ija mmene ikuyendera makamakano chiwerengero cha anthu ifa tinasiyana ulendo watha kuti no amanga anthu 88 nthawi imeneyo eti nde apano anthu aja anakwana 98 8 pa anthu 98 chomwe chikuchitika ndi chonena kuti anthu 27 akuyankha mlandu okupha anapha mm? pamene nde kuti no anthu 4 akuyankha mlandu oyambitsa ziwawa kudzabwera nde kuti no anthu 25 akuyankha mlandu ofalitsa nkhani zabodza Pamene nde kuti no anthu 36 akuti sanawapeze ndi mlandu ndipo no amenewowo akhoza kukhala kuti no akutulutsidwa chaposachedwa pompa. Ok. Ndiye no akuti pa gulu lonseliso ilili la anthu 98 li, atengapo no anthu 6 amene no. asanduka mboni no tsopano za mlandu omwewo, mboni zokayimira side ya boma eti, kukathirira umboni kuti inde awowo awo ndi amene anankamenyadi awo, ife munatitapa nawo koma si fola koma awowo awo ndi amene anapha ndi awo asakani awo, mboni zawo nde kuti zachokeranso mu gulu liti lomwelo. Nkhani yaketu ndi imeneyo ma guy inu. Kutha kwa madolo tinakamba nthawi imene ija. Tikamakamba zonena kuti kutha, inde anatha chifukwa kumene ali anakwiririka. Panopatu ali ku Chichiri Prison onsewo anthu amenewowo akusungidwa ku Chichiri Prison kuchoka nthawi imene ija and we're talking about weeks, I think kumathamangiranso kani mwezi wathunthu ndithu ali kumenekoko. Palibepo amene akukamba zonena kuti yayi mwawasungatu mpakana kudutsa 48 hours, akuyenera apatsidwe ma belo, ee chani chani, pa rimandi chani chani, ee chani atulutseni mwawaphwanyira ma ufulu. Palibepo amene akuyankhula za ndani? Za iwowo. Kukwiririkiratu amwene. Pali milandu ina yake iweyo mukayipanga, basi zimakhala kuti dziko lakuda basi iweyo sizingathekenso kuti papezeka wina wake okuimira folo anthu omenyera maufuluwo ayambira pati no kuti amenyere maufulu a anthu amenewawa if you want to fight for the rights of these people what about those who lost their lives those who were killed ngati mukunena kuti mukufuna kumenyera maufulu a anthu amenewawa nde nanga amene anaphedwawo maufulu awo bwa analibe ufulu onena kuti akhale ndi moyo That is a fundamental right, a fundamental human right, ndi ufulu uja onena kuti no pa maufulupo ndi ufulu uno wa maziko weniweni, maufulu enieni nde ndi amenewo onena kuti no munthu akuyenera akhale ndi moyo, uli ndi ufulu woti ukuyenera ukhale ndi moyo, Koma ayi ndithu kumupha munthu osalakwa iyayi maliseche anga asowa asowa tiye 9 nde panali adzaena ankaika ozijambula live tu pa facebook ineyo eh muonetu mmene timutikuwaphera agalu amenewa eh tizingowapha chani chani live pamenepo osaziwa zoti ena kuti iwowo nde umboni nde posafunikilanso umboni umboni anazijambula okha ndipo anaziikila kale umboni okha kuti tikuphadi ndipo ineyo ndi mmodzi mwa ndani mwa anthu akuphawo so Ma guy amenewawa anakwililika anatha basi ndi mbiri iyi ikhale lesson azimayi ndi azimayi komatu kumenyatu inu kodi mukuti maliseche asowawo ndi amzimayi eh, me- nda- a- a- mnyamatatu kapena mzibambo inu mu- zikukhudzani chani zikukhudzani chani koma ndekuti iyayi amene kumenya kumenya pano ali kuti no Inunso tudziwa munapulumuka koma munachita nawo zimenezi mwaonatu mudzayerekezenso mudzapezeke kuti mwatapidwa nawo nkukapezeka mu gulu liti? Limene lili enanso akuti theatre chakuti akutulutsani inu mudzapezeke zoti mukukapanganso zinthu ngati zimenezi kokathera kwake kudzakhala kumeneko and issue iyi mmene inayendera eh? Of course sanaipange handle bwinobwino kumayambiriro kuja chifukwa ankangozitenga kuti aah za simple komano tinapeza kuti taluza nazo anthu kumathamangira close to 10, tinaluza anthu ochuluka kwambiri koma police inadzapezeka kuti inapanga respond which is good, apolice anagwira ntchito yabwinono then kunakamenyedwanso sensitization kumene kuja. Mwaona pano? Ndaninso amene anganene kuti iyayi, hee chani chani, maliseche asowa? Ndani? Ndi ndaninso amene anganene zimenezo? Zimafunika chonchi. Tikamati kuti tili ndi polisi ndipo no chitetezo chilipo, zikhala chonchi. Anthu amenewowo nde alandire zilango. Inde tinkakamba zonena kuti no, you are lucky ma guys inu amene muli kundende pa nkhani zimenezizi chifukwa chonoti mwasungidwa kundende koma simmayenera mukhale kundende inuyo mmayeneranso muphedwenso nanu. Eh, imeneyo ikhale eye, an eye to an eye, diso kwa diso simungakhale inuyo kukhala pansi ndikukachotsa moyo wa munthu. ma guys amene munapha aja enawo anali ndi ma business and zinadzaveka zonena kuti no anthu akuti amaphedwa chifukwa chonena kuti no anthu amadira amene amachitira nsanje chifukwa kuti anali ndi ma business anali ndi chuma amaoneka kuti akuchita bwino basi kufuna kungofuna kuti ah mwaiona kuti tithane nawo ndi umenewo tiyeni basi mpakana kuwapa nkhani zake za atachita bwino nsanje Ayi, nde inutu mukuyenera muole ndithu kundende kumeneko and zonena kuti kapena athamangise chani chani kafukufuku wanu kuti mutulukeko zopanda ntchito zimenezo inunso amabungwe inu mukunena chani zopanda ntchito zimenezo palibenso kuthamangisa kuthamangisanso chaninso athamangise chani and mene zimakhalira pamene pajapa athamangise chani. Amenewowo akuyenera basi azikhala kundendeko ndipo chilango chawo akuzilandira kale basi. Kaya azawapase chigamulo chotani koma ife we know kunena kuti chigamulo cha ma guy amenewa sichizakhala chamasewera, ma guy amenewawa even ndi oti ali ndi mwayi, they were supposed to be, nawoso amayeneranso apezeke kuti aphedwenso amenewawa. ma guy amene aja anali ndi ma family awo anali ndi ana enawo anali ndi makolo anali ndi anthu amene amawathandiza koma ukapezeka zonena kuti ukukapha ma guys dala ada enaake aja anawoneneratu apo enaake ankachita kunena kuti kodi ine ndalakwa chani ah, ine ndangodusatu kuno koma koma fanzi tikuwamenya kuwamenya kuwamenya and then ma guys amene aja awano mene anamenyedwa kuphedwa chonchija u- u- nde eti awa azisiyidwano azimenyeredwa maufulu iyayi athamangise kafukufuku kuti amasulidwe zachani zimenezo ma guys amenewo aole kundende komweko and they are lucky they were supposed to be amene aphedwe amenewo osatinso kuti no a- azu- asungidwenso amoyo iyayi guys don't take malamulo mmanja mwanu mpaka kumapezeka zoti mukupha anthu ngati kunena kuti inuyo munapatsidwa ndi kuti mphamvu ndi Mulungu kuti mukakhaleno inuyo ndi akupha oweruza ndi kuphanso nthawi yomweyonso munthuyonso musanamumvenso mbali yakenso nkhani zake akuti maliseche asowa inutu mulangiketu kumeneko akuti.